na mais aw bɛ fanta sise wele ka se ma yan fanta sise ɛɛ cdr bi n b'u ka n b'u ka tɔn tɔgɔ fɔ parce que ni mɔgɔ n'i nana n'i kɛra ko ɲɛbaga ye n'i nana i bɛ kow dilan ka ɲɛ parce que adamaden kana kɛ hasidi ye komi ne n'u tɛ kuma mais ne yɛrɛ ye fanta sise wele bi n m'a sɔrɔ n y'a ye k'a wele n k'a wele parce que n k'a wele parce que je vois que ne yɛrɛ tun y'a bloqué n y'a débloqué n y'a wele je vois que a fɛnɛ ne bloqué y a pas de problème tu vois mais ee ee ee n ma sɔn ka don mɔgɔ wɛrɛ kan k'a wele ka fɛn dɔ parce que fɛn min kɛra a bɛ a fɛn ninnu man di ne quoi fɛn dɔ de kɛra fɛn min ye ne tɔɔrɔ quoi fɛn dɔ de kɛra dugukolo sanfɛ min ye ne dani tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ye n tɔɔrɔ quoi sinon ne tun t'a fɛ ka vidéo kɛ bi mais comme n ma fanta sɔrɔ o de kama n bɛna sigi yan kuma fɔ yan pour que mɔgɔw ka las'a ma n m'a sɔrɔ n m'a sɔrɔ mais n bɛna kuma in fɔ pour que mɔgɔw ka las'a ma a bɛ se ka kɛ a bɛ kuma in mɛn hɔrɔn ɲumanw aw yɛrɛ hɔrɔn ɲumanw dɔ da bɛ don a la ka nin ko nɔgɔya cogo min na ka nin ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que an bɛ tunga de la ne dani a bɛ n ni kuranɛ cɛ tunga kɔnɔna la n m'a fɔ mali kɔnɔ mais ka ne to tunga na diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ne bɛ se ka taa main courante kɛ mɔgɔ kan o ye k'a yira polisiw la k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ protéger k'a fɔ ko non k'an yɛrɛ protéger k'a fɔ ko non karisa bɔ ka ni karisa cɛ bɛ taa donc u k'an bɛɛ wele ka kankari an la k'an yɛrɛ protéger o y'o ye y a pas de problème mais ala kana ne barika ban ka kojugu jigin n kɔnɔ malien hali n'a sɔrɔ i ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne la dugukolo in sanfɛ hali n'a sɔrɔ i ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne la ko ne bɛ malien ɲɔgɔn ta ko ka taa n'a ye polisi la ka taa n'a ye fanga ala k'an kisi a ma quoi ala k'an kisi a ma dugukolo sanfɛ quoi i bɛ se k'a kɛ n la y a pas parce que ne bɛ se ka fɛn bɛɛ kun o tɛ problème ye ne bɛ fɛn bɛɛ kun ne dani ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ ne bɛ fɛn bɛɛ kun wa ni n donna n bɛ bɔ fɛnɛ o ye jagoya ye ne donna ko la ne bɛ bɔ a la ne yɛrɛ dalen don o la wa ne b'a kun mais n'i y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la a tɛ bɛn ne ma mais ala kana ala kan'a ɲɛsin ne ma quoi parce que fɛn wɛrɛw bɛ min ka teli n'o ye i m'a faamu an balima mun de kɛra n'i y'a ye n bɛ kuma in fɔ fanta sise ni aw b'a fɔ a ma ko fanta sise an bɛna an bɛna an bɛna an bɛna don fɛn tɛ yen an bɛ don kuma ɲɛnɛma de kɔnɔ parce que n'i bɛ kuma ɲɛfɔ ka kow kɛ i bɛ don ko ɲɛnɛmaw kɔnɔ aw bɛɛ b'a aw bɛɛ b'a dɔn ne ni fanta sise ninnu ni fɛnw cɛ malgré u ye fɛn caman fɔ ne ma ka nkalon camanw da ne la ka ne yɛrɛ neni ka fɛn bɛɛ mais y a pas de problème olu ye fɛnw de mais est ce que o don ni bi cɛ a ye ne bali mun na olu si ma se ka ne bali foyi la o ma ne bali ka taga ɲɛfɛ au contraire ne b'a fɔ ne taalen don ɲɛfɛ ka tɛmɛ olu bɛɛ kan u bɛɛ waso tɛ dɛ a bɛɛ ka tɛmɛ a bɛɛ sedɛri mɔgɔ mɔgɔ bɛ faransi yan a cɛ kelen tɛ yen k'i bɛ se ka kun ne la ne yɛrɛ b'o dɔn a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen k'i bɛ se ka kun ne la ne o tɛ waso ye foyi tɛ mais a mɔgɔ tɛ yen ne yɛrɛ b'o dɔn ne danni b'o dɔn a mɔgɔ tɛ yen mais porobilɛmu t'a la fanta sise ee, a yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ de sera ne ma bi a kɔrɔkɛ ka da ka kɔrɔkɛ jumɛn ee, o kɔni fanta sise ba o fɛnɛ wolowolo kɔrɔmuso min ye sin bila fanta sise k'a ta o fanta sise ba ye sin bila min k'a ta maliyɛnw a sera ne ma ni kasi nana don ne ka n ka inbox la ne t'a dɔn min don a ye message ci ne ma k'a tigi ye message ci ne ma k'a mago gɛlɛn bɛ ne la a b'a fɛ n ka a b'a fɛ a ye message ci ne ma mago gɛlɛn bɛ ne la a b'a fɛ ka kuma ni n ye k'a sɔrɔ n bɛ baara la n ye n ka nimɔrɔ ci a ma n ko n'i mago bɛ n la i bɛ kuma ni ne ye whatsapp la a nana don a ye kuma ɲɛfɔ n ye k'ale ba ani fanta sise ba fa kelen ba kelen sin bila sin ta a maliyɛnw maliyɛn ko man ɲi ko man ɲi dɛ sin bila sin ta o fanta ale dɔgɔnin bɛ faransi yan o nalen ka bɔ mali la o jiginna fanta sise de fɛ yen fanta sise fanta sise yɛrɛ dɔgɔnin don koyi cɛnin ye fanta sise dɔgɔnin fanta sise dɔgɔnin don bɔn kuma caman fɛn caman kɛra y a pas de problème après ko fanta sise ko cɛnin ma ko cɛnin bɛ se k'ale den mara i n'a fɔ a yɛrɛ den ko ni den ye ko kɛ mais avant n ka taa yen bɔn bɛ tila pour que fanta sise kana a fɔ ko ko in kɛra eh, nin kɛra ne b'a deli de ɔ k'a ye den de ko cɛnin ye den bugɔ a dɔgɔnin ye den bugɔ fanta sise taara ka cɛnin ka polisiw wele papiye tɛ cɛnin bolo dɛ cɛnin tɔgɔ ayima kɔnɔ papiye t'a bolo dɛ papiye t'a bolo papiye t'a bolo n bɛ kuma in n b'a n b'a n b'a fɛ n b'a fɛ n b'a fɛ peut-être n b'a fɛ n bɛ na faransi ma yen dɛ aw bɛ n'a mɛn n bɛ na n bɛ na parce que ne ko n ko cɛnin bɛ n ko cɛnin bɛ kaso min na n k'u ka cɛnin ka fɛngɛ di ne ma donc u ye cɛnin yɛrɛ ka kariti kariti dina fɛn de ci ne ma i m'a faamu cɛnin tɔgɔ ye ko voilà yunus a fana tɔgɔ ko yunusu sise yunusu sise a ye fanta sise den de bugɔ an balimaw maliyɛn ma ye fanta sise de ye polisiw wele yunusu sise kama ka taa don kaso la faransi kɔnɔ yan mɔgɔ wɛrɛ tɛ a yɛrɛ dɔgɔnin mɔgɔ wɛrɛ tɛ a yɛrɛ dɔgɔnin a ba ye sin bila min y'a ta fanta sise o de taara o datugu kaso la ɔ a y'a datugu mun na mun de ye kɛlɛ kun ye ɔ kɔrɔkɛ yɛrɛ ye kuma min fɔ an k'o lamɛn o de ka fisa kana fɔ ko ne nana fɛn fɔ parce que nin ko ninnu n bɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ ka kumakan an b'a k'a la n b'a lamɛn an b'a lamɛn parce que petit nin bɛ kaso la ka di ne ye fanta sise ka taa plainte ta ka bɔ cɛnin kan a yɛrɛ dɔgɔnin a wolowolo dɔgɔnin de ye nin ye dɛ mais ko in a sɔrɔla ko de fɛ malibanw a ye kuma a ye ko in version bɛɛ lamɛn aw k'a fɔ fanta sise a ka taa waliden dɔ bɔ kaso la parce que papier tɛ cɛnin bolo a y'a profité o fɛ adamaden ŋaniya kana juguya dɛ maaninfin man kan tɛ ka juguya

i bɛ laban i kelen i bɛ laban kabako i bɛ musokɔrɔba caman ye faransi yan u bɛ degun na i bɛ cɛ caman ye u bɛ degun na dɔwɛrɛ tɛ o don de tɛmɛ faransi faransi ta tɛ ala lahara de makɔnɔ o de ye faransi ye i b'a kɛ bi bilahi dugu in kɔnɔ i yɛrɛ bɛ tila k'a y'i ɲɛ la mais a ye fanta sise wele k'a ka taa cɛnin nabɔ mais a ye cɛnin in ka kuma lamɛn a ye cɛnin bɛ yan

an ka lamɛn a y'a lamɛn dɛ Allô, bonjour Dani, somɔgɔw ka kɛnɛ yan. Voilà, Sise de don, Adama Sise. Voilà, min tun y'a dɔgɔnin ka problème souligner ye eh, messenger sanfɛ. Bon, au fait, eh, n dɔgɔnin in an cousine de ye n dɔgɔnin nɛgɛn k'a piéger. An cousine in de ye Fanta Sise ye. Mais an dɔgɔnin in ye Yunusa Sise ye. Bon, an cousine min don, an ba kɔrɔmuso den yɛrɛ de don. Fanta Sise in ko CDR Fanta, o dɔw b'a wele ko CDR Fanta. bon eh, a filɛ k'an dɔgɔnin de nɛgɛn o tagalen kura faransi o jiginna ale kan wa a y'o nɛgɛn k'o ka wari kunfɔlɔw bɛɛ dun a y'o ka wari min minɛ k'o détourner a bɛ taa deux millions et quelques de francs CFA la i y'a faamu wa bon ni mɔgɔ sanga ni wagati n'o nana n'o ye birikɔli ninnu sɔrɔ n'o taara o birikɔli kɛ n'o nana a b'a fɔ n mago bɛ nin wari la n mago bɛ nin wari la a di yan nɔ kɔfɛ n b'i ka n b'a juru sara di yan n b'a juru sara o juru de fara fara ɲɔgɔn kan ka n'i jɔ fo deux millions deux millions et quelques à peu près bon papier t'u ni ɲɔgɔn cɛ a juru la maintenant an dɔgɔnin de filɛ nin ye ka na baara sɔrɔ o bɛ san kelen ni kɔ bɔ sisan je peux dire san kelen jate yɛrɛ a ye baara sɔrɔ a bɔra an cousine kan ka taa a yɛrɛ ka propre appartement na maintenant a taalen a yɛrɛ ka propre appartement na donc a ye ne de y'a ɲininka n ko ah n ko karisa n k'e taganin bi cɛ n ko eh, mun de bɛ yen n k'e ka wari ko n k'ali n'a kɛra waa tan waa mugan ni kelen e tɛ se ka to k'o bila ka na ko den y'ale ka wari kunfɔlɔ bɛɛ lanɔgɔ k'ale ye baara sɔrɔ sisan mais baara in sɔrɔba t'a la mais a ka fisa ni sigi ten ye bon a bɛ ka dɔɔnin min sɔrɔ ne de k'a ma sa k'i kɔ don den na a kana dɔrɔmɛ d'a ma bilen a ka wari min b'a la a ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ n'a ye temps sɔrɔ a ka to k'a fɔ a k'a ka wari sara bon maintenant bon an dɔgɔkɛ ko non wari in ale tɛn'o kani ale b'o to yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen y'a ye déjà ale kɔni jatigila don a fɛ yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen bon n b'a dɔn wariko in de peut-être a bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ sisan ka janfa don an dɔgɔkɛ ma k'a f'o ɲɛna ko n'ale denmuso ye denmuso ale denmuso bɛ to k'a kan sɔsɔ n'ale denmuso ale kan sɔsɔ an dɔgɔkɛ k'a minɛ a k'a corriger bon mɔgɔ min dunanama tagalen don o tɛ faransi cogoya dɔn a ma kalan donc e taara o nɛgɛn k'o piéger nin cogo la e dɔgɔkɛ e dɔ e denmuso nana kojugu kɛ o ye dɔgɔ denmuso minɛ k'a gosi e nana ka na nkalon da o la k'o ye denmuso gosi k'a jogin ka tila ka manamana nkalon fana d'a la ala ala de ala de bɛ sanfɛ dɛ walahi dossier kɔnɔna la ne ma dossier mais ne b'a dɔn a ye nkalon wɛrɛw tigɛ parce que fanta sise in bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma an ba kɔrɔmuso den don an ba kɔrɔmuso yɛrɛ in bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma kuma tɛ a den ma ale ba de ye sin bila i y'a faamu wa an ba k'a ta mais walahi a bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma donc a filɛ ka taa nkalon de d'an dɔgɔkɛ la k'a piéger k'a datugu a datugulen y'a de sela i nu

donc n dɔgɔkɛ wɛrɛ de bɛ yen n y'o contacté n ko komi de temps en temps o fana bɛ to k'a a rejoint n ko est ce que o bɛ kibaruya d'a la ko k'ale famara k'a a wele parce que tiɲɛ na ale n'a famara ale n'a cɛ bɛ taa kalo la ou bien kalo fila yɛrɛ n ko bon n ko problème t'a la n ko k'a lajɛ n'o ka relation dɔ bɛ sɔrɔ o k'a lajɛ o sira fɛ ala y'a kɛ o ka relation dɔ bɛ yen nin nɔ o y'a lajɛ o sira fɛ bon o nana ka na wuli ka o taa ka adrɛsi la ka taa ye ko a k'a ka da tugulen don bon o y'an ka cousine ka adrɛsi d'o ma o taara an ka cousine an ka cousine de sɔrɔla k'a fɔ ko a k'a y'ale denmuso bugɔ k'ale y'a datugu e y'i balima datugu e ma fɛn fɔ somɔgɔw ye e b'a kalama e ba bɛ bamakɔ yan nɔ ɲarela e ba b'a kalama e ba ma fɛn fɔ a balimaw ye donc depuis yen nɔ janfa bɛ yen donc ne de ye sɔrɔla ka fɛɛrɛ kɛ sisan k'a bamuso wele k'a fɔ a ye ko a ko karisa ko karisa ye karisa datugu dɛ k'i b'a kalama k'ale b'a kalama depuis a daminɛ n'e ma fɛn fɔ an ye k'ale ma foyi fɔ an ye ya n ko d'accord ne ye telefɔni tigɛ bon ne kɔni sigilen tora ne kamanagannen don n t'a dɔn n b'a ɲɛnabɔ cogo cogo relation foyi tɛ n bolo faransi yen jigiya foyi tɛ n ka dɔgɔkɛ n dɔgɔkɛ yɛrɛ la faransi yen bon ne kɔni nana hakili nana e ye n ko n'i bɛ se ka dɛmɛ don a ma ja procès yɛrɛ ko procès yɛrɛ ye sini encore fɛn min datugura e bolo a bɛ wagatini bɔ o procès ye sini ye han ne yɛrɛ t'a dɔn o yɛrɛ ko bɛna kɛ cogo o cogo ne t'a dɔn avocat avocat bɛna a défend bon dɔw ko ko avocat commis d'office ko gouvernement b'o d'i ma mais k'olu t'u sɛbɛ don i ka baara ma ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛna a ko kɛ cogo o cogo c'est pour cela que an kɔni he hakili jiginnen e la dɔrɔn n ye n jigi da i kan parce que ne b'i ka page suivi ya n ye n jigi da i kan n'i bɛ se ka dɛmɛ d'a ma au moins ne b'a ka coordonnées ci i ma pour que i ka se ka dɛmɛ d'a ma ko procès yɛrɛ ye sini ye ne
ok maliyɛnw aw bɔra ye kuma mɛn effectivement coordonnéesw cira ne ma ne yɛrɛ ka d'a la bon cɛnin bɛ kaso la coordonnéesw cira ne ma cɛnin ka kaso numéro a n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a ka kaso numéro a n'a fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ yan voilà yunus donc maliyɛnw nin tɛ kɛlɛko ye nin tɛ foyi ye ne yɛrɛ danni de bɔra sa aw fana ka fara ne kan an bɛɛ bɛ tunga de la yan yan ko ani mali ko tɛ kelen ye dɛ mɛ adamaden adamaden aa ee eh, ala ala ala k'an bɛɛ kisi ala ka bɛɛ kisi tunga man ɲi dɛ ɔ n'i ye kɔrɔ yɛrɛ ka kuma mɛn kɔrɔ yɛrɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ ko ten ko cɛnin dɔnbaga ka ca wa a ma kalan a bɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ ɲɔgɔn na mɛ fanta sise ba de ye sin bila olu ba y'a ta fanta sise hali n'o den o ye ne dɔgɔnin ye n'o ye fɛn kɛ ne la yan t'an si faso ye n bɛ bamakɔ de makɔnɔ o ko la o tɛ ɲɛnabɔ yan dɛ mɛ an ka fɛɛrɛ kɛ cɛnin ka bɔ kaso la o de ka ɲi nin tɛ nin nin ye nin tɛ dɔgɔyama ye cɛnin jo b'a la o fanta jo b'a la o an t'o ɲini dɛ tunga de man ɲi tunga kaso man ɲi ne bɛ fɛɛrɛ ka san duuru kɛ kaso la n faso la o ka wusa ni yan kalo saba kaso ye dɛ parce que i faso la lɛtiri tɛ ciw la mɔgɔw na taa u ɲɛ da i kan o tɛ yan dɛ kasoladen duralen don mɔgɔ kelen pe de la min b'a ɲɛ da i kan i furumuso walima i kɔrɔkɛ walima i dɔgɔkɛ hali kuzɛn ni kuzini t'a ɲɛ da i kan i ni mɔgɔ min jamu ye kelen ye wa o mɔgɔ fila tɛ kelen ɔ mali la teriw bɛ taa balimaw bɛ taa sigiɲɔgɔnw bɛ taa o tɛ yan mɔgɔ tɛ yan kaso fɔ ne o parce que ne y'a traverser n ɲɛ bɛ ne la tan ka kaso kɛ ka ka ka kaso kɛ siɲɛ fila ne deli ka kaso kɛ siɲɛ fila libi ka kaso kɛ siɲɛ kelen faransi ka kaso kɛ siɲɛ kelen itali ɛ maa t'a fɔ ne ye mɛ nin ye n sigilen ye kaso man jugu ne laban de ka jugu adamaden bɛ laban cogo di sinɔn don min na ne bɛ minɛ ka bɔ ka kaso yan nɔ ka ne datugu kaso la mɔgɔw ko ko ne bɛ dɔrɔgu feere ko n bɛ kokayini feere ko ni yangadenw bɛ yaala o mɔgɔ caman u y'o fɔ ne ma yan